Fo ko olu ka cɛdenw bila ko sans délai ko waati yɛrɛ kana di k'a ka bila sisan u ye jamana jamana k'u seere u bɛɛ ko ko olu tɛ fɛn kalama a la Minusma ko k'olu tɛ fɛn kalama Allemagne ko k'olu tɛ fɛn kalama a la Nations Unies bɛɛ de kumana Bubu Bubu e bɛ se ka mun de fɔ nin communiqué ninnu na ninnu nana volume min na Bubu i ka don détail bɛɛ la ka bɛɛ tɛntɛn Gani i ye kuma ban sanni an k'an da don dɔwɛrɛ la Ala k'an kisi hadamaden seretan ani kuma jatigilantan ma A min yɛrɛ bi fɛn min ye kɔrɔfɔfɔma ani n'a a perezsi u bɛɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nkaani i bɛna ka fɔ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini fo k'i sa i ta ye o jɔn ye n nɔɔnɔ mɔgɔ bi duuru la bi ni kɔnɔntɔn min yɛrɛ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini t'ale ye dɛ ase o to o to nkaani e bɛna ka fɔ min hakili laj n t'a dɔn n'a sɔrɔ i hakili juru n'a carilen don kosɛbɛ commando invisible minnu tun bɛ fɔ Côte d'Ivoire commando invisible fo dibilan b'u la u bɛ tunun olu de bɛ o kumana attaque baw kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni o kumana faransi ni fɛn min ye a n'a dɛmɛbaga janfa n'u bɛ fɛ ka dugu min dafiri nin commando invisible de bɛ na ka na ka baara kɛ dibilanw de b'u bolo labɛn gɛlɛn gɛlɛnw b'u la Gani n'i ye ni cɛ bi naani ni kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛ i b'u numan tɛgɛ lajɛ i bɛ nɛgɛ den dɔ sɔrɔ a la o tun ye dibilan de ye
Révélation de Mabel Jawara Gani dibilan pankuru kun kundalen bɛ gawo de kan vol fɔlɔ min jiginna n' o ye Charlie Tango ye ale jiginna minɛn fɔlɔ de jiginna yanni o kumana cɛw ka jigin révélation k'u bɛ taa gawo radar de y'u détecté ka tila ka u donner mali tour de contrôle kɔnɔ k'u ɲininka kɛra cogo di u y'a ka fɔ ligne u bɛ ka taa ligne min na o ka gɛlɛn u y'a kɛ aéroport ye siɲɛ kelen Modibo Keyita ye
an da tun ma se yɔrɔ ma fɔlɔ dɛ Gani n ko n bɛ kuma in ko i b'a woloma k'a tɛntɛn n b'a fɔ i ye ka taa de don o don n b'a bila yɔrɔ min cɛ tɛ se k'a ta ka bɔ yen ayi cɛ t'a ta ka bɔ yen Gani bɛnkan kuma la fɛn min ye service aviation sahel ye i b'a ye k'a fɔ n'u ye pankuru ninnu kan u bɛ taa n'a ye maintenance kɛyɔrɔ n'u taara n'a ye maintenance kɛyɔrɔ u bɛ se ka déchargement kɛ yen o tuma na fɛn min ye ninnu minɛn fɔlɔ jiginna u bɛ ka armes ninnu décharger mɔgɔ t'a dɔn ko armes don a kolama don tuma min na ee safurulayi avion jiginna tuma min na avion in tun bɛ k'i kunda maintenance de kan n'o kɛra u bɛ arme fɔlɔ de bɔ ninnu bɛ anw na yan bɛ ni a ka ca ni san yirika ye u bɛ ka nin labɛn Gani u bɛ nin baara ɲini ka kɔrɔ baara wɛrɛ t'u la baara mais gani n ko nin de fɔra o de y'a kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ gandi u donna ni maaw ye sira bɛɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi kamiyɔn fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don paranti saba saba b'a bɛɛ la a paranti saba saba n'a donna kamiyɔn bɔtɔ paranti kelen de bɛ bɔ fila bɛ to yen
mali kɔnɔ gani parantiw tɛ cɛ mali falen de don olu de bɛ na u bɛ dɔgɔnɔkan fɔ u bɛ fulakan fɔ gani ka sigi tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnw kun kari ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ ni fulaw bɛ kɛlɛ la bɛnkan tɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ lamɛn gani u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn u bɛ fulakan mɛn n'u sera dugu min na u b'o kan fɔ k'a fɔra olu ka fini sugu bɛɛ b'u kun u ye camancɛ bolo dafiri de ye
wala mali kɛlɛ filɛ terrorisme ɲɛdɔnna mali kɛlɛ filɛ a ɲɛdɔnna bon nin y'a bannen de ye dɛ a fɔra ko farafinna ka bɔ nɔgɔ la k'a bɛ daminɛ mali la wa nin y'a daminɛ de ko bɛɛ gindo bɛ bɔ à partir de ces arrestations là cɛ cɛ y'i disi da nin fanga in na an ka cɛ ala b'e disi kari gani oui o cargo jiginnen tuma min na i bɛna ka fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'i kuma woma yɛrɛ don sɔrɔsiw tulo bɛ n na gani n'a fɔra ko relève kɔrɔ ye di aw bɛna maa dɔw sɛgɛnna fiɲɛɲɛ bɔ olu bɛ taa aw bɛ to yen nka i bɛ ka fɔ sɛmdi tasuma o min kun kan ka kan ka fɔ o min kun bɛ ka kɔrɔ sɛmdi tasuma gandi wu cɛ tasuma ni kun na tasuma erelefɛ nka gandi bɛ se mun bila kun na sɛmdi tasuma o taara sɔgɔma a dɔn taara n'o sɔgɔma ka yɔrɔ lankolon to
fɔ fɔ anw bolo wu cɛ tasuma de bɛna na awyna sɔgɔma a jɔn sɛto ni sɛmdi tasuma ye a yɔrɔ bɛ ka fɔ don olu la N'a y'a sɔrɔ relève don c'est à dire i ka i ka foro bɛ gardien bolo, anhan, gardien de bɛ foro kɔlɔsi, unhun, gardien 2 baganw baganw kana don, baganw kana don, ni gardien 1 bɛ yen, voila, c'est à dire i n'a fɔ dɔ bɛ journée kɛ, yani dɔ in ka na, dɔ bɛ journée kɛ dɔ bɛ sufɛla kɛ, voila, min bɛ journée kɛ ni 18 heures sera sisan n'ale k'a ka taa so ale b'a to fo sufɛmaa ka n'ale sɔrɔ yen fɔlɔ, très bien, donc ale bɛ yɔrɔ kalif'o la yɔrɔ lankolon kana to ale bɛ sɔrɔ ka taa so mais sɔgɔmata de taara ka foro lankolon to sisan u taara 7e détachement de taara 8e détachement nana wula fɛ ka yɔrɔ lankolon to donc fɛn min kun ye ko bɛɛ kun labɛnnen don parce que c'est des invisibles labɛnw b'u bolo i ɲɛ bɛ ninnu na labɛn fin de b'u bolo dibilanw b'a la est-ce qu'i b'a kalama dantɛgɛmabaliya b'a la a tɛ bin n kan b'a la o labɛn labɛn labɛn labɛn caman caman u ye kɛlɛw kɛ libéria ka se sɔrɔ u ye kɛlɛw kɛ gana ka se sɔrɔ u ye burukina ci k'a yɛrɛkɛ cɛ n'i sera dugaden ma don o don i ta banna gani kabini pankurun jigintɔ an ka dɔnnibaw ye dugawu ni fɛn minnu kɛ dibilan lankari de kɛra o de y'a to maa kelen tɛ yen sirikun kun b'ale de bolo siri bubu k'u ta tigɛ ma k'u fɔlen u ko aw jaba na wa o tuma aw bɛɛ filɛ nin mɔgɔ bɛ na sirikuntigi tun na ale taara labɛn tun ye mun ye bi ta ka di gani i bɛ ne lamɛn cɛ
Gani kan banna dɛ u ye nɛgɛ Roch Marc Kaboré la invisible ninnu u ye nɛgɛ ka dɔrɔn taara Gbagbo la ala de ye tiɲɛ bange ko commando invisible labɛnfɛnw de b'u bolo dɔnnibakɛlaw de don a cogo tɛ dɛ o da tun u tɛ kan minnu bɛ yen mali finitigiw y'u ta u tɛ kan fɔlɔfɔlɔ ma nɛgɛkisɛ min bɛ yen k'o bɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ kelen ni yɛrɛ bara Gani n'i y'o don o tuma na kɔnɔ i tɛ ɲɛfɔ sɔrɔ ka kuma Gani nin kɛra tuma min na i bɛna k'a fɔ fɛn min ye o kuma na maa fɔlɔ minnu kun bɛ ka kuma an tɛna an da don o la u jate ko jugu u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛ b'u la yɛrɛ fɔlɔ aéroport kɔnɔ yan na aéroport ko Bubu ye baara di ma sɛbɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kuma in o bɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn k'u tɛgɛla den bolo nɛgɛ bɔ fɔlɔ n'i y'a fɔ ko wa k'u ma se ka réagir ma réagir ko labɛn dɔ de samana ka bɔ mali b'a bɛɛ kalama Ko mali dɔnnibaga dɔ dɔn jamanasila ko
mali hamɛ ka kɛlɛkɛ min dɔrasi nalen n'o sɔrɔsi ke bɛ e sigi kama a bɛ labɛn de dɔn walayi tun bɛ daga b' fili fili k' bɛɛ kɛ min bɛ tigɛ la fila bɛ tigɛ la k'u kɛ koli bɛɛ jaja i bɛ ka fɔ fɔsi ni kɔmɔ e misi ninnu de bɛ kuta kɛ labɛn tun tɛ foyi ye u nana ni aramu min ye a ye taa aramu na izlen de don aramu kelenba la olu pte to tun bɛ sina don sina k'i bɛ sanfɛ dɔrɔn ka cɛ sira bara nin bɛɛ kun tɛ dɔw foyi ye kuta tɛ dɛ a kun ye dɛsɛsa de ye ba sabula a min bɛ ka kɛlɛ kun kama o de ye fana dɔ min référendum jumɛn Asimi bɛ ka na ni fɛn min ye constitution yɛlɛmani mun na Mali sanu ko o bɛna discuter yen Mali wari ko o bɛna discuter yen Mali kuma o bɛna discuter yen Mali bamanankan kalan o bɛna discuter yen ni nin de kɛra tuma min na o ye Mali bɔlen ye France bolo parce que constitution min bɛ yen c'est c'est c'est la copie de constitution 1958 a bɛ tali kɛ France ka tabiya n'a ka taabolo kan Asimi bɛna o de yɛlɛma ka na ni danbe ni tabiyaw ye k'a don a kɔnɔ Mali ka hɛrɛ bɛ ka sigi min kan o de ye nin ye ni nin kɛra o ye Mali ni France cɛ bannen ye o tuma na mun de bɛ kɛ coup d'état tɛ asimi yɛrɛ bɛ éliminer cogo di wala yanni référendum cɛ
kuma tiɲɛ de nin ye ɛɛ mɔgɔ bɛ nin kalama wa non kuma tiɲɛ de nin ko nin de kama a bɛ fɔ ko les grandes révélations Gani parce que nin sira révélation baw minɛnw de ye sisan oui o tuma na nin maa damadɔ ninnu na n'a ye min sɔrɔ o la yɔrɔ Choguel ka inauguration tɛ ban kuma bɛɛ ale bɛ yɔrɔ dayɛlɛn dɔ la oui oui ɔhɔ ayi nouvelle de bɛ bonne nouvelle bɛ chaque fois i b'ale ye donc o de y'a kɛ u ye asimi ko bɛɛ bɛ kɛ ka asimi invité asimi tɛ bɔ snipers de dadalen don

n'u y'o tila u bɛ sɔn k'o tila est ce que i b'a kalama point ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ kɛ bravo ye delta echo charlie bravo ou bien n'u y'o tila tuma min na u bɛ sɔn ka assaut lancer n'u ye assaut lancer aw bɛ to kuma bɛɛ ka dugumana de viser ka sɔrɔ u bɛ kɔfɛ u ye Roch Marc Kaboré labɔ tan de Burkina han ka cɛ ɲɛba ka palais kɔnɔna ka kalan a t'a dɔn a ɲɛ tɛ mɔgɔ la a bɔlen tuma min na u y'o sɔrɔ ka kɛ kɔli ye bɔn ne ye nin kɛ aw bɛ balo la puissance de feu de don bɛ fɛn wuli ka fɛn wuli rpg neuf huit neuf sept o de b'u bolo lance-roquette dalen bɛ u bɛ fan bɛɛ bunte a yɛrɛ b'aw ɲininka ko ninnu bɔra min donc fo président ka bɔ ni président bɔra ka b'a yɛrɛ ɲini o b'a sɔrɔ siba ka coordonnées dilen don o bɛ sɔrɔ ka président bɛ bila misiri kɔnɔ baara banna
cɛ cɛ bɔn ninnu révélation baw ye bi dɛ nin tɛ nin tɛ faw ye o
Cɛ ninnu ye révélation baw de ye. An bɛ fɔ ko commando invisible de ye ninnu ye, o de y'a to n b'a fɔ i ɲɛna Mali fura dama tɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi minɛ ayi, Côte d'Ivoire n'anw ye fa kelen ba kelen de ye. Gari i bɛ ɲininkali fila kɛ Fɛnkuma mago bɛ ne na o bɛɛ ka taa a lajɛ les deux lieutenants qui figurent sur la liste u ka numéro matricule n'i y'a ye sisan i k'a bɔ k'a jira n na numéro matricule t'ale la les deux plus gradés
a t'ale la o t la i bɛ nisi lajɛ le den de tɛna nimusomatigi t la i b'a lajɛ omi kɔnɔ nimusomatigi t'a la i b'a lajɛ lisi la liumuniti la nimusomatigi t'a la i bɛ tila k'a ta kala nɔtɛsi kɔnɔna nimusomatigi t'a la mɛ mun kɛ bon mun kɛ e e deli ka sɔrɔsi den tɛ san nimusomatigi ayi bɔn a bɛ ninnu ka den na a bɔn tuma min na o ni ko na o de y'a to n y'a fna n ko e tɛ tɛ faransi fɛ
A mɛ mɔgɔ ma sɔrɔ ninnu Ameriki y'i fori ka bɔ kuma kɔrɔ bari sabula nin ko in bɛ cogo min na ni wo baaralen don n'u ye nin kɛ tuma min na n'a tiɲɛna ɛ yanni baara ka kɛ Asimi filɛ nin ye maa min don a ka sabali n'a ka muɲu de bɛ jo d'a ma tuma min na ni maa ninnu interpeller la o yɔrɔnin bɛɛ la u ko k'olu ye ivoire sɔrɔsi ye n'aw ye ivoire sɔrɔsi ye aw ye mali sɔrɔsi ye anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la on veut utiliser l'armée ivoirienne pour des fins de mercenariat
a ye na ni papiye ye non k'a ye ni papiye papiye ma sɔrɔ u tun y'a se fana agent fɔlɔfɔlɔ min y'u interroger politicien tɛ o n tɛn'o tigi tɔgɔ f'i ɲɛna agent fɔlɔfɔlɔ min y'u interroger u paniquera u y'a sɔrɔ k'u bɛ wari jira u la o ko k'ale ka ɲi wari la ça c'est un élément de force spéciale o ko ayi ee o agent in fana force spéciale de he Allahu akbar n ko sa fɛn fara ɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn ka f- ka wari minɛ k'i faso ci o ko ko non an ka armée u paniquelen tuma min na tuma min na o y'a sɔrɔ dibilanw tiɲɛna labɛnw tiɲɛna kaban o tumaumana fɛnw tiɲɛna kama ko faamuyayana tuma min na o tumaumana u ka sɔrɔ sisan ka y'a faamuyaya bala la ka ɲininkali gaw la sadu kamara ka sɔrɔ ka ap sɔn donkolon iri ye aa baden kuma don aw ka maa dɔ b'an ka yɔrɔ la k'a kɛra ta kɛra cogo tɛnɛnma wa dɔgɔnin fakɛ'ale t'u dɔn miztifasi t'u dɔn o yɔrɔ bɛɛ la a min yɛrɛ fana ala kɔ t'u dɔn aw ka tɛ maa minnu dɔn ka wa Asimi ko ma k'a y'u bila tribunal ka bolo kan ko bɛ ka révéler ɲininkaliw bɛ ka faire u ka sɔrɔ ka papiye u dila dila antidaté copie copie faux en écriture ka fili an ka mɔgɔw kan a y'o kɛ sa u ka ma minnu bɔ b'o fili fili kan ka hadamadenw bila fila fila kuma la u bila u bila le peuple ivoirien et le peuple malien sont des frères anw ye balimamaw de ye peuple ivoirien tun m'a faamuya n'a fɔra i ka sɔrɔsi minɛ i bɛ dimi ils ont raison Makosso an yafar'i ma Makosso ye anw dɔgɔya a y'an nɛni mɛ an man dɔgɔya k'a fɔ ko an ka ga ye n nɔ a y'an dɔgɔ di jo nin ye ala de mako sɔrɔ ala de a ka y'a tɔɔrɔ di a ka jamana a se ka da la ka fɔ e sigiba kalama ko ko hami fila bɛ a cɛ don don min a bɔra ka yafa deli seli ni seli nin bɛ diriz perete dɔrɔn de bɛ nin dirize i ma kɔrɔ hami tɛ se ka foyi fɔ ko in na dɔgɔ daluya kelen ko kɔrɔ sɔrɔsiw don
mɔgɔ ma sɔrɔ sɔrɔsiw na halisa bubu ɔnhɔn Minusma a ko ko e e u nana ko ka contingent allemand ko ka essayer ko k'olu ka olu de protéger olu kumana Minusma kumana Nations Unies kumana fo ka taa se même Côte d'Ivoire yɛrɛ est ce que u ka gouvernement yɛrɛ bɛ nin kalama o de y'a kɛ Ivoire autorité kɔsa in na kabini embargo wulila u ye Mali camion bɛɛ paranti saba bɛ camion fɛn o fɛn kɔnɔ u bɛ fila jigin u bolo k'u ye système min kɛ k'an bɔra a kalama k'an bɛna an ta sara depuis Ala ka diɲɛ dan an tɛ baara kɛ ni mercenariat ye parce que ni mercenaire ye fanga d'i ma k'i kɛ président a b'a kɔnɔ k'ale sago bɛ kɛ donc n'u tun ye nin kɛ tuma min na u bɛ kuluba kɔfɛla camp o gosi n'o gosira u bɛ président le président serait obligé ka palais abandonner oui ka bɔ ka bɔ à ce moment est-ce que i b'a kalama o y'a sɔrɔ 18 minnu bɛ yen ka élément wɛrɛ far'u kan u donna ni sira bɛɛ ye o ne ka débat n dabɔ la ne m'a f'e ɲɛna n k'i ɲɛ bɛ Côte d'Ivoire de la n ko mais n k'i bɛ tila ka Sénégal Sénégal kibaruya mɛn, n y'a fɔ, a ma fɔ ko entreprise in tigi n'o ye sa esse sa ajcon serisi ko a tigi ko maka sa dɔgɔnin fa kelen bakarijan asɔn la mɛma fɛn bɔtɔ yan ko ko de ɲɛfin ye se kɛ kabila ka diɲɛ dan se i bɛ koda fɛn fɛ ta kalajɛ bɛɛ hakili ma bɔ sew perez la u u ti to yen abada ba sabula an bɛ yɔrɔ min ko bi e bɛ ka site ni e sutera farasi bɛ fɛ ka segin farafaransɛ ma ala in n'a fɔlɔ don ɲɔgɔnw la n'a seginna franc français ma a bɛ nin endosser jumɛn kan o ye de CFA ye. olu bɛ France ka mission de la. u bɛ France ka olu olu yɛrɛ mago tɛ est-ce que i b'a kalama crise monétaire min bɛ yen sisan olu mago foyi t'o la baara bɛɛ bɛ ka kɛ de o tuma na fɛn o fɛn bɛ se ka na France ka siniɲɛsigi ba sabula gɛlɛya bɛ euro la mois d'octobre gilets jaunes bɛna wuli pour la vie chère en France gɛlɛyaw bɛna ton ɲɔgɔn kan.
o ye révélation ye dɛ. ee e ma Macron tigɛ lajɛ bague fila b'a la bague kelen Aw ɲɛ ko dilana min min bɛ ninnu tɔgɔ kelen de b'a fana to bɛ ka min ɲɛfin fɛn bɛɛ tɛ bɔbɔ den halala de don cɛ tɛ kuma tora dɔrɔn ci ta cɛn e ma u ka vidéomanw n'u ka activiste wa fɔ kuma bɛɛ asimi yɛrɛ tɛ bɔ asimi fɛn yɔrɔ la u bɛ nin de kɛ i b'i tɛ ka cɛya fɛ tɛ pati ni fɛn tɛ kuma kuwa m'a fɔ ma n'i tɛ ka cɛya fɛ i bɛ bɔ n'i ye bɔ dɔrɔn ko sniper bɛ jiri sanfɛ a ka déterminé don u mɔgɔ tɛ coup d'état dɛ référendum min bɛna kɛ c'est juste pour empêcher ça parce que kuma minnu b'a kɔnɔ ça c'est malienw ka hakilina dan de b'a kɔnɔ malienw dara asimi na ni sira o sira malienw sɔnna asimi na ni sira o sira malienw ye asimi suivi ni sira o sira o bɛɛ de bɛna kɛ faseri a kɛra kan ye o a kɛra wari ye o a kɛra dugujukɔrɔ sanu ye entreprise minière fɛn fɛn bɛ mali la a bɛɛ société bɛɛ tigi ye mɔgɔ damadɔ de u b'u falen falen de
wa banki kelen de b'a bɛɛ financer donc nin ginduma ko de bɛ sanu date dɔ sanu bɛ bɔ fɛnw bɛ kɛ nin bɛɛ de bɛna lajɛ constitution kɔnɔna la o kuma na a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'asimi daji yanni o cɛ pasabula nin na fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ kɛ français de bɛ wele u ka intérêt bɛ protéger malienw hakilina dɔ bɛ ta k'o dafa mais bubu e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka nin kɛ asimu janfa fɛn fɛn bɛ ka labɛn a kama diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire a janfa a a bɛɛ bɛ ka kɛ est-ce que mun de bɛ ka nin kɛ tan parce que i b'a dɔn asimi bɛ yɔrɔ min na bi afrique bɛɛ bɛ ka disi gosi n'a ye fo n'a kɛra jamanadenjugu kelen kelen n'u ye sinon i b'a dɔn sierra leone n'olu bɔra ka marcher i bɛ asimi foto bolo nigeria n'u bɔra ka marcher i bɛ asimi foto bolo burukina n'u bɔra ka marcher i bɛ asimi foto bolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan même gana c'est-à-dire gana bi gana dɔrɔn ka duloki bɔ cameroun dɔrɔn ka duloki bɔ ko sari mun bɛ nin kɛ kuwa diɲɛ bɛɛ kelen e ye nin fɔ kun min na ka fɔ bɛɛ wele don ka a sɔt ko ne ka min ɲɛfin tu de pan fo tuma fo ka bɔ gasi ba la o de sigilen bɛ kuma bɛ bɛw de hali bi gasi ba ka bi ko kɛra kelen de sigilen don mɛsɛnri tɛ mɛsɛnri tɛ mɛsɛnri tɛ mɛsɛnri tɛ i yɛrɛ sɔnna bɛɛ ko ko ka i bɔ ni dawa ye jamana marabagaw ko mɛsɛnri don jamana marabagaw n ko n ko bɛ ka min ɲɛfin a ivoirienkɛ min b'an fɛ yan don ale de sigilen bɛ kuma bɛɛ ONU kumara ko mercenaires don k'ale t'u dɔn i ma kuma allemagne kumara hali bi b'a la ko mercenaires tɛ est-ce que i b'a kalama i ko ko wa ko o y'a ka charte ko article vingt-huit u y'o kalan k'o ban ko mercenaire ye jɔn ye ko maa min ye fini don ka taa n'a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a bɛ wali jamana kan a fɔra ye k'u ka daluwa di u ye mali papier minɛ o la n bololabaarakɛlaw de don maçon chauffeur feerekɛla olu de don o daluwa dara k'u kana n'u ka sɔrɔdasi libéré dɔrɔn ye o ma sɔrɔ basi min b'u bolo basi ye foyi hali bi ivoirienkɛ bɛ bamakɔ yan o de o bɛ de bɛ makuru la hali bi sinon hali hali ivoirienw yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ la ko mercenaires don minnu tun bɛ ka ko eh, ala ko n'a bɔra kwasi bacili la bɛɛ de ko ko mercenaires don kwasi dɔrɔn de ko ko mercenaires tɛ a kelen il est le seul ale de bɛ yala fan bɛɛ wa a kuma o kuma o ni bɛ a kuma na e siba kalama yɔrɔ yɔrɔ o ni bɛ bɔ ka i bɛ dalu dɔ bɔlen sɔrɔ e ala ala ala a bɛ mali fɛ sa buba an ka jamana kanu an ka mais ne b'o de fɛ yan gandi an ka faso kanu gandi ne b'o de fɛ yan donc ni gɛlɛya de bɛ ka taa ka jamana sɛgɛrɛ en ce moment o parce que mercenaires caman de donna camion fɛ olu de bɛ opérer koro bankas bɔn n'i ye ninnu sɛgɛsɛgɛ asimi kana ninnu lamɛn ten dɛ asimi ka wele bila mali donsow ma u ka na donsow fana b'u olu wele ka na ye donso de bɛ donso ɲininka cogo dɔn dɛ sɔrɔdasi tɛ mali donso ka na nin kɛnɛ kan mais mali donso ka audition bɛ taa mali donso ka n'u interroger labɛn minnu bɛ yen u k'a sɛbɛn a a a dalu a siriku ninnu bɛɛ ka bɔ bisimila u ka wele bila jawara ma donso ka coordinateur walahi a bɛ siba kalama sinbo wɔɔrɔ bila ka na u bɛ kuma gɛn ka jɔ ninnu na

onu ka minusma ale ni france ka minusma i ma ye salgado in bɛ communiqué truqué a b'a yɛlɛma bi ninnu don sini an t'u dɔn bi an b'u dɔn i ma n'o tɛ minusma de ka kan ka mali autorité interpeller par rapport à ça ne ka mɔgɔw don a kɛra tan mais a tɛ kun a la k'a bɔ a da hali ni diɲɛ d'u ma hali ni mɔgɔw b'u tɛgɛ fila fa sanu na